igbo bụ igbo ekene m unu igbo bụ igbo mma mma nụ ee biko n'ịga n'ihu n'ihe isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa isiokwu anyị wụ pastọ na-akwa na-eche eki o nwe ihe anyị ji kpọọ isiokwu nke taa o nwe ihe anyị ji wee were isiokwu a ka ọ bụrụ isiokwu anyị ga anyị na ya ga-anọ n'ụbọchị nke taa ee ọ dịbeghị anya m hụrụ ofu vidiyo YouTube nke nke ofu general overseer na-ezuwe onye isi ụka na be anyị wụ naijiria ọ nọ na-abara ndị otu ya mba ọ na-abara ha mba maka kedu ihe wụ iwe ya na na ha esoghị ha ekwetaghị wee weta ego mgbe ọ chọrọ ime eh, birthday celebration ya mgbe ọ chọrọ ime mmemme ncheta ọmụmụ ya na ha ekwesị na ha ekweta na ha ewetaghị ego ịmago na iji kwudoro ya makwanụ supportuo birthday ya so ihe a agwụ m ike ihe a na-awonder m ihe a ọ wụ egwuregwu ka ọ gịnị mana mgbe m nọ na-ele vidiyo a achọpụtara m na o nweghị ihe dị ka ịmago eh, eh, eh, eh, ịmago pretense ma ọkwanụ gịnị this general overseer gba direct na-acursu na-aba na-akpọ ha iyi ọ wụkwa nke ordinary ncursu o wute iyi o na-aba gịnị mere o ji gịnị mere ha ji ha ekweghị atụ ego wee supportuo birthday ya ee sị na na wa na o rugo nke otu a o rugo nke otu a mere ihe m ji wee baa vidiyo aha m bara ya Ndị pastọ na-akwa na-eche eki. Kedu ihe ọ wụ? O nwere mgbe ofu enyi m nwoke bụ onye ọkpọ isi ala mụ na ya- mụ na ya gakọtara ebe anyị gara iri nri ee o weta ụfọdụ okwu okwu ndị ahụ o wetara o nwe ihe bekee na-akpọ na ihe dị challenging challenge na ọ gịnị na-agwa m otu o nwere pastọ bi n'akụkụ be ha na ha ma mgbe o jiri bido wee hụ otu ọnọdụ ya dị ugbu a hụkwanụ ihe ya na ego na-eje na ihe ya na ndị otu ya na-eje gbasara ego mgbe ọ nọ na-ekwu ihe ahụ ịmagonụ mụ na onwe m ịmago na-achọ ka m gbajie aka n'ihe ahụ ọ na-ekwu ka m ghara ịdị na-asupport ya ịmago ka ndị ọzọ na-awụghị ndị na ndị na kristians n'ebe ahụ ka ka ha ghara ka ọ ghara iwute ha so na-agba mbọ na nke ọbụla o wetara mụ agbajie ya ụkwụ na aka nke ọbụla o wetara mụ agbajie ya ụkwụ na aka mana n'obi m obi m ama m na ihe onye a na-ekwu wụ eziokwu ama m na ihe ọ na-ekwu wụ eziokwu kama na amachapụtara m n'ụdị ka m defendie ịmago religion m being onye kristian m wụ onye na-eso ụzọ kraịst ịmago ịma na ụdị ihe ahụ so but ihe niile onye a na-ekwu wụ eziokwu adị m ekwukwa na o nweghị nke eh, okpukperechi adị m ekwukwa na ọba ka ọ ka mma enweghị ihe kwụrụ ọtọ gwụ m ike ịkwanụ ndị pastọs anyị a ma ọkwanụ ndị GO adị m vidiyo emekwa m ya n'ụdị ka nkatọ onye ọwụla ma ọ gịnị kama na otu ndị pastọs si dewere anyị imi na ọnụ dewere anyị ihu n'obodo anyị nọ na ya na na this country anyị nọ na ya ọtụtụ imerime n'ime ha emechuola anyị ihu ndị a kpọrọ onwe ha ndị otu kristi ọtụtụ imerime ndị e, e, e, nchụaja ma ọkwanụ ndị ndị pastọs anyị ha emechuola anyị ihu ndị religion ọzọ ndị okpukperechi ọzọ ndị ọzọ a na-achịzi anyị ọchị ha na-achị anyị ọchị ịhụghị ya pastọ ọ ga-agbado gị preachie preachie preachie preachie mana ọ chọrọ ka o were otu ahụ o siri kwuo ya n'ọnụ ya o nye gị ka i si otu ahụ were ya ọ gaghị achọ otu ịnọkọta ka ị were uche nke gị tinye ma ọkwanụ gụọ isi n'ihe ahụ ọ na-ekwu dịka otu a ndị Berean Christians siri kwuo ya na akwụkwọ nsọ ọ dịkwa egwu ọ dị ezigbote egwu ụfọdụ ndị pastọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ha ka ha onweghị ụdị ihe dị iche iche na-anaghị agwa ha ka ha ṅụọ onweghị ụdị ihe dị iche iche ha na-ada eme dịka otu ịmago na otu man of God ha maọbụ otu pastọ ha si gwa ha ka ha si mee n'ihi okwukwe onwebe ihe ndị ndị na-aga ụka a gwa gị ihe a na-ahụ ee a gwa gị ihe a na-ahụ ọ wụghị ọ wụghị obere ihe enwere ya enwere mgbe enwere mgbe m nwere ịmago neighbour m onye mụ na ya bikọ n'akụkụ wụ guy man mana guy man a wụ ọ wụ an ordained elder na chọọchị ha ịmagonụ ndị a wụrụ ụmụ mmiri nsọ na mmanụ nsọ ndị eme isikọgburu ehe mụ ya na ordained elder ikwesịrị ịma ihe m na-ekwu ihe a ịhụgo an elder onye ichie etere mmanụ na chọọchị ha so mmadụ kata jụrụ ya kpọtụ ya elder sị ya biko ewekwana iwe o ee ịma m ama m gị kedu nke wụ na ikwe jee jee were onwe gị nye mee ka elder na chọọchị ị wụrụ elder na-arụkwa ihe ahụ ị na-arụ biznes gị ahụ ị na-eme ịma na biznes gị a dị ka kwesịghị balansị ụdị ọkwa ahụ enye gị na chọọchị ọ kpọọ m Ịmatụ 4 m za ọ sị m n'eziokwu na ya wụ elder na chọọchị mana elder nke ya wụ na chọọchị na ya wụ ya with experience ọ wụ na ara dị easy ịgba m ọka ara aka agba m that day mana ọ mechazi ọwa ọkụ gị ee biko iji ga n'ihu n'ihe m na-ekwu aha m bụ ogu emmanuel nke ịmatụ 4 tv biko unu kawahụ sọbskraịbụ na my youtube channel unu gaa na facebook page unu hụ ebe ahụ e dere like klikie na like share nụ vidio kesasịanụ tụsasịanụ vidios a ihe m ji sị unu klikie like na subscribe wụ ọ ga-awụ mgbe na mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ ka o nwee ike pụta n'ihu YouTube peji gị ma ọkwanụ Facebook peji gị mgbe ọbụla ị na-emepe ya ịhụgo so anyị ka nọkwa n'elu pastọ nakwanụ HK ụfọdụ nwere ike ịsị Ịmatụ 4 eburukwa bịa ịhụgo mana otu obodo si dị kedu otu pastọ na naijiria nwere ike ịmago na-claim na ya na-enye miracle money ndị ọbụla na-aga na soshal midia unu ma onye m na-ekwu bikọz ihe unu na-ede kịta a wụ ka m kpọọ aha ka oyibo chụgharịwa m up and down enwekwa m ike ime eme ma ọ ka abịa emechiere m eh, eh, eh, YouTube channel ma enweghị m ike ime eme mana otu a m si akọwa unu amago onye m na-ekwu unu amago pastọ m na-ekwu ka ọ ghara ịwụ na Ịmatụ 4 sị ịhụgo so pastọ a bịa na-claim ụmụ ihe miracle money a na-enyekwanụ ndị mmadụ miracle money people a na-receive alert na phones ha ọ wụrụ ihe ijuanya amakwa m na ụfọdụ ndị members kwesịrị ịma na ha ụfọdụ ha ghọtara ihe a na-arụ ịghọtara ụfọdụ ha ghọtara ihe a na-arụ na pakeji na anyị ewerekwu ya otu ahụ mana pastọ anyị hụrụ na-eme miracle money alert na-abata na foonu ụfọdụ mmadụ na ndị na-eso ụzọ ha ị gaa na chọọchị ya enwere imerime n'ime ndị mmadụ ndị a na-ahụbeghị ahụbeghị anything rie nweghị ihe ma ụbọchị ọbụla ị bịa chọọchị a gwa gị na ọ wụgodu sọ 10 naira fọọ na gị were okwukwe were tụba arọba ruo ị hụkwanụ ihu o ji enye onyinye ihu ụfọdụ mmadụ ji enye onyinye n'ụlọ ụka ị na-awonder ma ọ wụzikwa chọọchị ka a bịara ihe a ka ọ wụ e ji egbe wee tụde mmadụ n'ihu o wee na-enye onyinye a so na-ajụ biko miracle money a e mediri miracle money a ka e were encourage the youth na-agba mbọ ma ọkwanụ chọrọ ịgba mbọ ma ọkwanụ chọrọ ịbara onwe ya uru ọ ya wụ ajụjụ m na-asị ka m jụọ biko kedu nke na-aza miracle money e mere ka ndị ntorobịa nwee ike iche echiche bara onwe ha uru ego nwere ike isi n'elu daa n'ala ọkwa ofu ugboro ka manna si n'elu daa o nwekwa ike ịda ọzọ maka baịbụl sị na onye arụghị na ọ gaghị eri ụfọdụ baịbụl dere sị na onye arụghị sị enyekwala ya amakwa m ihe ụfọdụ ndị pastọs anyị na-akụziri anyị biko unu sokwa m leba anya na ihe a m na-ekwu ama m ihe ha na-akụziri ndị na-eso ụzọ ha Ọ ya mere mgbe ọbụla m chetara na ihe bekee na-akpọ ndị na-eso ụzọ pastọ sheep ọ na-enye m ọṅụ ọ na-enye m joy maka na ụfọdụ mmadụ na-eso pastọ ha ka ewu amaghị na ihe a wụ sheep ka ihe a wụ atụrụ mana atụrụ e mere atụrụ ka ọ ghara ịjụ ajụjụ e mere atụrụ ka ọ ghara ịgụ isi ọkwa ọ na-eso pastọ ọ na-aga pastọ nakwa na echek ee e nwere nnukwute general overseer nwere big church na Naịjirịa o tebeghị aka mgbe na-adịghị anya o were mantle o nwere ihe a na-akpọ mantle o nwere ụfọdụ ihe ndị pastọ ma ọ reverend fada nwere ike ị- ị- ị- ị- ịtụkwasị n'aka ha ma ọkwanụ n'ahụ ha ma ọ n'olu ha ha na-ejikarị oge ụfọdụ ọ wụ na ha chọọ ime ụmụ ihe deliverance ma ọ gịnị ọ ihe bekee na-akpọ mantle ụfọdụ na-awụkwanụ eh, eh, either mkpọ ma ọkwanụ mkpara ha ji n'aka ụfọdụ ihe ndị a ọ ihe a na-akpọ mantle o nwere onye nke ji nke ya oge na-adịghị anya na soshal midia ọ bụrụ na ị na-eso ihe na-aga there wee were ya wee kpọlite onye nwụrụ anwụ kpachite ya onye ahụ anwụgo dịka otu o siri kwuo ọ kpachite onye ahụ back to life ndụ abata n'ime onye ahụ ee o mere onye nwụrụ anwụ ọ dịkwa ndụ ọzọ mana ihe juru m anya bụ na o tebeghị aka o rubeghị ihe dịka ọnwa ọnwa ịtọ ma ọ bụ ọnwa ịnọ gara aga ugbu a nwa ya nwoke nwụrụ nwa pastọ ahụ nwụrụ nwa ya nwoke ahụ kwanụ ji ụmụ o ji nwaanyị yes, nwa nwoke ahụ family man o tebe aka ọ nwụrụ mana o wutere na o nweghị ihe dis eh, GO mere iji ịmago kwụsị nwa ya ka ọ ghara ịnwụ maka ebe ọ bụ na ọ kara obi wee kpọlite nwa onye ọzọ nwụrụ anwụ ọ dịkwa ndụ ọzọ kedu ihe ọ ga-eji wee gba nkịtị nwa nke ya nwụọ ọwụ na-echeghị na o nwere ka ọ dị o nwere ka ọ dị ma ọ wụ na a sị m kwuo ọ ya mere m ji sị pastọ nakwa na-echeki na na-echeki before gị nọdụ ala kụwa aka ma ọkwanụ celebratie ịmago pastọ nọ na naijiria ọ nwe ofu ihe m chọọ ka unu ghọta ụkwa ndị a na-aga na social media unu chekie n'oge covid-19 pandemic a ịmago oge pandemic period a ịmago without ifere ma ọ bụ gịnị ee pastọ unu mara aha ya unu ma nke ọma kpachapụrụ anya kụọ aka n'obi ya na-eclaim otu o siri wee zụọ private jet ọ na-agba nke ịtọ ọwụkwa nke mbụ ọwụghị nke ịbụọ nke ịtọ mgbe ụwa niile nọ na-eru uju gbasara ihe covid-19 a ma ndị jinụ ma ndị ejighị amaghị whether ma a ga-ebi ma ọ agaghị ebi obi akaa pastọ na naijiria onye nchụaja na naijiria o jiri ya na-etu ọnụ na ya zụrụ private jet nke ịtọ o nwere otu o si sị ka ya nwee ịmago ọmịiko ma compassion maka ndị na-eso ụzọ ya ma ọkwanụ ndị nọ na naijiria ma ọ bụ otu ụwa si wee dịrị enwere many people enwe ndị na-eso ụzọ ya ha buru ibu na-enweghị ihe oriri ha amaghị otu a ga-esi wee rie nri o nwere otu o si wee consider ịmago ihe dịka feelings a ma ọkwanụ gịnị dịka otu ọnọdụ siri dịrị obi akaa ya and ndị o ji ihe a na-etu ọnụ n'ihu ha bụ ndị a na-eme nke ọbụla ha ji agwa ha tụe a na-eweta tithe ha na all sorts of offerings under the sun a nakọta ihe ndị a niile ewere ebu guy man ibe m guy man ibe m ewere jeje kwụnye ụgwọ ebe a na-ere private jet nna mmadụ mekwa ma ọ wụrụ ya onye na-eme ya mekwa ma ọ wụrụ ya ịhụ gị ana m ekwu nke ahụ sef ọwụ dị ka njeje kọtawa akụkọ ndị obodo ebe o si maka pastọ m na-ekwu ihe a o si o si onye o si na Auchi Delta steeti o nwere ka ọ dị ama m ị ga-achọ ka m kpọọ aha m kpọọ aha o ruo echi achụgharịwa okoye up and down o nwedị aha m ga-akpọ but ị ma onye m na-ekwu ọkwa na ị ma onye m na-ekwu ị gaa na soshal midia ị gaa na YouTube gaa na Facebook ị ga-ahụ maka onye m na-ekwu ọ wụghị pastọ ziri ezo ọ pastọ ama ama na Naịjirịa ị nweghị ike ịgụ pastọ ise ma ọ bụ isii na Naịjirịa ị gụnyeghị aha ya ọwụ na agụnyeghị aha ya ma na onye iro gụrụ enweghị ọkwa ndị pastọ a under pastor a na-akpọ pastor akwakwa ya onye kọmandịrị miracle money alert were ego a kesaara ndị na-eso ụzọ ya ụmụ gaanyị bie nọ na chọọchị mana ihe gbasara nke ego oke money alert abịachara ndị mmadụ m bịa na-agbakọ ebe ebe ọ bụrụ na pastọ nwere ike i- ime ka ndị mmadụ na-enweta money alert na fon ha ọ sọpọtụ o soro gba nkịtị sị ka naijiria debe imi na ọnụ sị ka ala be anyị debe imi na ọnụ otu o siri wee debe nna ọkwa na ọ dịghị unu egwu ọ dị m egwu o. ọ dịkwa m egwu pastọ nakwa na-echeki pastọ nakwa echeki ma ọ na-asị m kwuo mgbe o tego oge dị anya ugboro ugboro o nwegoro o nwere na paatị akwụkwọ nsọ eji harassịa m ka ọ ga-adị na mma kedu paatị dị ya o nwere ebe paseji ha ji erikarị ọrụ ị kpa pastọ aka n'ọnụ ọ gbara gaba na malakai wụkwa lesser prọfet o ọ gbara gaba na malakai kedu ebe ọ na-aga na malakai malakai 3 verse 8 ebe oluwa kwere nkwa maka ọ bụrụ na ị kwụọ tait otu ọ ga-esi wee dozi obodo anyị ọ bụrụ na ị na-akwụ tait gị otu ọ ga-esi wee dozi obodo anyị mana agụrụ eh, Malakai chapter 3 verse 8 ya agụgide agụgide agụgide ya ọ bụrụ na unu soro m gaa dị a unu gaa na verse 12 of Malakai 3:12 o nwere ihe o kwuru ebe ahụ ọ sị m ga-agụ ya n'olu bekee ọ sị na then all nations will call you blessed for your land will be such a delight so says the lord of heaven's army ọ ihe o kwuru so wee wụrụ gịnị that na obodo niile mba niile ga-akpọ unu ndị dị ngọzi maka na unu wụ ndị chapụrụ achapụ ma ọkwanụ ndị a hụrụ n'anya ma ọkwanụ ndị a ga-eji na-ama atụ ọ bụrụ na onye kwuru ya wụ Oluwa otu a ka o siri wee kwue enweghị so na-ajụ ọ bụrụ na ọ sị na na all nations will call you blessed na-ajụ Nigeria o so na country other nations ga-akpọ blessed and for your land will be such a delight ụdị ọnọdụ a Nigeria nọ tigbuo na zọgbuo juru ebe niile ajụjụ m a wụrụ biko ma ịwụfu ọbara ma ịkụnara mmadụ ụmụ ihe kidnap ndị a poverties o nweghị ihe dịka love lack of love a na-egbu up and down corruption everywhere ebe ọ wụla eh? ọkwa na this poverty stricken Nigeria ka ọ wụ ebe ọzọ ọkwa na Nigeria ọ bụrụ na anyị dị good n'ikpere chineke ọ bụrụ na anyị dị good n'ikpe ekpere keekwanụ ihe mere ala anyị ji wee dị otu a because na naijiria wụ ebe ọ ga-eme ị bịa ị ga-enweta three world richest private flying pastors private jet pla- flying pastors ndị general overseer mmadụ ịtọ ka nwee ego karịa ndị general overseers all over the world ị ga-enweta mmadụ ịtọ na naijiria ana m ekwuzi okwu street ọ bụla ị bara churches nọ here and there aka nne aka ekpe anyị na-ekpe na-ekpe na-ekpe na-ekpe na-ekpe ị bịa gụọ the world most religious nations nigeria so na first five o nwe mgbe ha gbaburu first ma ma ọ dịka o nwere ndị gbajiri ha aka na Nigeria so na first five ị nwere ike ịsị m na obodo a obodo a gọziri agọzi mana anyị nwere ndị pastors na-eclaim na ha na chineke na-azụ kọmpen anyị nwere ndị pastors na-asị na ha nwere power iji wee dozie ọnọdụ naijiria mana everyday kwa ụbọchị ihe niile na-aghasa aghasa maka ịma na abịa na naijiria o nweghị ihe ọzọ anyị dị mma ya na-awụghị religion unu cheki ọkwa aga na olimpiks aga na olimpiks onwe ihe anyị butara ebe ahụ nothing ofu silva na ofu gold so ọ wụ n'uche m ndị a na-eme olimpiks ya kwesịrị ịga tinye religion as a program ka ọ bụrụ competition because m ma na anyị gaa ihe religion na Olympics anyị ga na-achị golds buru ibu gold anyị ga-eji na-alọta a ga na-agụ ya ọnụ biko ka a correctie mistake ahụ ka anyị nwee religion na Olympics because m ma na ebe ahụ anyị ga na-ebute ezigbote gold imerime ndị naijiria na-akpe ekpere na-achọ ka ha ịmago mee travel gaa n'ụmụ obodo mepechara emepe ụmụ kọntris ndị a na-akwụ taxes ha dị n'Europe America na ụfọdụ Asian countries ọ na-agụ anyị agụrụ ka anyị gaa ebe ahụ maka edoziri ebe ahụ edozi mana ọ wụ na naijiria hia ọ wụ na afrịka naijiria ebe ahụ ọ na-akara ndị mmadụ mma ọ na-akara anyị mma invest anyị na-eji tithes na offerings dị iche iche invest ya were ya kwụọrọ gaiman gaiman ruo o jie mepere onwe private school mepere onwe businesses dị iche iche ya na ezinụlọ ya ọrụ ha opportunity anyị na-eji akwụ tax ọ wụ eziokwu na ọnọdụ ọ wụgodu na ị kwụgodu tax ahụ na naijiria na ndị ga-anata gị tax ya wee were ya dozie naijiria ọkwa ndị na-aga chọọchị ahụ ọkwa ndị na-akpọ isi ala ọ ndị ga-anata gị ya maka na ihe ha mụta n'ọrụ pastọs ha wụ ihe ha ga-eji ihe ha kara eji were taksis ahụ ọwụ na ị na-akwụ ya were dozie ebe anyị mana arọba ibe m na-eji ya were ejeje kwụba na akpa ọrụ ya ọpọchuniti ebekwanụ ụtụ niile ị hụrụ a na-atụ na chọọchị iji dozie iji sọpọtụ chọọchị iji sọpọtụọ ndị na-abịa chọọchị ndị na-abịa ekpe chọọchị ebe ahụ n'obodo ebe ahụ ha nọ iji wee dozie ma ọ wụ na o nwe ka chenji siri fụọ mana i lee anya ị hụ na ihe ndị a aghọọla uh, arọba ibe m ọghọla gaiman ibe m ọpọchuniti ndị pastọ nakwa na-echeki kedu ihe wụ na e nwere competitions ndọrọ ndọrọ mago ndọrọ ndọrọ e nwe n'ime vineyard of the lord ọ dị too much na Naịjirịa ọ ya mere e kpe elu kpee ala e kpe elu kpee ala baịndịe elu sentrebo nke a na nke ọzọ makashiake na nke ọzọ e kpe elu kpee ala ọ dị ka a na-akụ aka na tipa bu aja ekpe mkpa na ọ dịka o nwe ihe a na-ekpe ọ maka gịnị ọ maka ndị pastọs anyị ndị ọzụzụ atụrụ anyị ha dịgodu busy na-ekpokọ akụ nke ụwa na-ekpokọ na-apaakị maka ha na ezinụlọ ha ha dịgodu busy na-ekpokọ ya maka na mkpụrụ obi ndị bịara ịchọ kraịst n'ụlọ ụka ha agbasa ha ihe ha chọrọ n'ime ndị a wụ kedu ihe unu ji n'akpa wee na ya were okwukwe tụbịa n'ime basket a ọsọ oke anya no wonder elezi anya ọ dịka naijiria ọ na-agba mbọ na struggle dịka naijiria ọ na-agba mbọ ka ha wepụsịa ịmago kọnkịrị na aja wụba n'ime rice ha na-eri ndị pastọ anyị nakwa na-echeki oge nke ka nke o nwere ofu ihe m ga-akpọ ya my best pastor my best pastor n'elu ụwa ma a sị m kwuo pastọ m na-agwa gị wụ o nwe ihe bekee kpọrọ high life kingpin high life music kingpin amaghị m ya as a pastor amacha m ya ọfụma as a pastor amaghị m because onye a agbajigo Osadebe na Oliver de Coque ha aka na high life ma ọ wụ na a sị m kwuo ihe a the only pastor na-aga n'ikuku ikuku m na-akọkwa wụ private jet ya wụ na onwe nwere ike ife efe o nwere ike isi ebe a na-afeba Jamaica ebe ọ na-ekwu okwu Chukwu n'obodo anyị a wụ Naijiria ọ gbaziri gị egwu ebe ị daa n'ala pastọ m na-ekwu otu a m na-ekwu okwu unu kwesịrị ịma ebe m na-aga unu kwesịrị ịma pastọ m na-ekwu okwu ya ịhụghị this man of God m na-ekwu okwu ya o durugo so many people jee so many places unu ma how far so that o ru echi ọ wụ na unu asịrị ajụ unu unu asịrị ịmata ife o kwuru o durugo so many people jee so many places sọsọ ya agwụsịago pastọ mepere m anya na naijiria na obodo anyị a sọsọ ya mepere m anya m wee ghọta na onye gba ọtọ enweghị ike itinye aka n'akpa ị try ya ị baa na bathroom ịsa ahụ manụ try godu ma ma ị ga-amanye aka n'akpa ịhụ gị o mekwa ka m ghọta na ada ahụ ọka na filling station and ọ bụrụ na ihe ọbụla a na-eme enweghị isi ọ suggest sị buru isi tinye ka o nwee isi pastọ na that is eh, ọ na-etripụ m aga m agwa unu nke bụ eziokwu nọmba nke ọ pịaziri m last bụ ọ sị na onye a kpara ọ pụọ n'ụzọ maka ụfọdụ mmadụ na-eje ụka na naijiria amaghị ha ha chọpụtabeghị na akpago ha ha chọpụtabeghị na akpago ha ọ ihe m ji fall in love with this man of God maka format ya enwe part 2 o nwebe ebe m hụrụ format ya pastọ a na-arụ ọrụ karịa panadol ọ na-arụ ọrụ karịa panadol ama m na ndị ọzọ na-achọ ka ha nwee ike dị ka ya mana onye a siri ike ka egbe ị ghọta pastọ na-ekwu okwu ya o siri ike ka egbe i love him so much ihe m ji fụ ya n'anya bụ na ọ na-agba direct at least o mee ka m ghọta nke na-eme eme o mee ka m ghọta ụdị mmadụ ọ bụ ọ ihe m ji like ya mana adịkwa ama ama o unu ga na-asị na nna ha alaiki na alaiki na alaiki na mgbakọkwa ya ọfụma mana o nwere question m chọkwara ịjụ unu ewena iwe ụmụnna unu ewena iwe because unu ma pastọ na-ekwu okwu ya o nwere question m chọrọ ịjụ o nwere ajụ m chọrọ ịjụ oge na-adịghị anya pastọ a kpọnitere onye nwụrụ anwụ that is a dead man o reziri back to life ọ kpọghachitere back to life onye ahụ adịkwa ndụ unu gaa na social media videos ya juru everywhere ma videos ebe ọ nọ wee kpọnite onye nwụrụ anwụ so mana last time m chekiri na mortuaries dị na boromi hospital dị n'Ọnịcha na general hospital na na mortuary general hospital Amaku na many other mortuaries dị n'ala Igbo i ruodi afụ otu e si kpọsa ozu ka ngwa ahịa na-ekwero orire ị na-ajụ ọ gịnị kedu ka anyị si nwee pastọ nwere ike irezi ndị nwụrụ anwụ ọ gba nkịtị ọ kwa ka ọ dị ọ gba nkịtị ozu niile esi otu a wụsara instead of ịbịa kpọnisiri anyị ndị a kpọnitechara anyị ndị a so that in case ọ bụ na o nwee ka ọgụ siri daa n'ala Igbo ka anyị hụ ndị ga-eso tinye aka with ndị dị ndụ alụ ya wụ ọgụ so m na-ajụ bikonu ọ bụ na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na okoye amazi otu esi akpụ isi nyenụ m aka saa question a zaa na ajụjụ a m na-ajụ unu fụ otu e si wụsa ozu na mortuaries ndị a dị n'ala Igbo a wụsara ya ka a ga-asị na ka a ga-asị na ọ na-achọ ịpụ out of fashion bikonụ kedu nke na-emezi kedu nke na-emezi bikonụ ndị pastor anyị nakwa na-echeki mgbe na-adịghị anya na Naịjirịa because m na-ekwu ihe awa ụfọdụ ihe na-eme na social media maka ndị ejighị anya ha wee fụ mgbe na-adịghị anya na Naịjirịa o nwere one controversial Daddy G.O. mago ndị a nwee mega chọọchị ndị a chọọchị ha buru ezigbote ibu ọ nọkata pụta one morning nye f- nye mmadụ pastors iri anọ pụta 40 na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka ya nye ha ọsọ chụọ ha ya ụkwụ eru ala nye ha ọsọ with immediate effect gwa ha ka ha paakịa ngwongwo ha si n'ụlọ ebe e nyere ha anya efe anya efe a na-ajụ ọ gịnị ọ gịnị ọ gịnị kedu ihe ọ wụ the man of God mechaa kwuo sị na ihe ya ji nye ndị pastors ndị ọsọ wụ na ha dị unfruitful that is ha da amịta mkpụrụ e nwekwa ihe ọ kpọ growth index ị ma na bekee a gbara and eh, unu unu- dịka unu si mata ejichaghị m ike gaa school ị ma anyị nwa na onwe anyị gara school ndị chamfa ị ghọtara ejichaghị m ike wee ghọta eh, eh, eh, eh, nke growth index a mana ọ na ihe m- mgbe m weta unfruitfulness na growth index a wee miksikọgbuo ya ọnụ ihe m chọpụtara ebe ahụ na ndị a mbọ ego ha gbapụtara na branches ha atụghị general overseer n'anya so but ihe m na-agbakọ wụ ndị 40 pastors a ndị hụrụ a chụrụ achụ sị ha ga-aga achọrọ akara aka ha ebe ọzọ o nwekwa otu e si gbakọọ ndị a chụrụ achụ ee kedu ihe wụ fate ha kedu ihe ha ga-aga ime anụ m na ofu onye n'ime ha ekonyego onwe ya na hanger ofu onye n'ime ha commitigo suicide ọ kwụgo ụdọ n'ime pastors ndị a chụrụ achụ maka ọ dịghị easy inweta ọrụ ụfọdụ n'ime ndị pastors a nweburu ihe dịka ihe a na-eme ma ọkwa na ihe arụ ha na-arụ mebi ọrụ dị aṅaa ma ọ gịnị o nwere ike ọwụ na ọrụ ihe ha na-emebu before wụ ihe na-ezighị ezi n'anya chineke ya na anya mmadụ mana otu a chụrụ ha na ụfọdụ ha nwekwa ike ịlaghachi azụ n'ihe a ha na-eme maka na ọ nọ ọnọdụ ka mgbe ha some of them nọ n'ihe ahụ ka e mere ha arrest ịmago just like Saul on his way to Damascus so otu e mere ha arrest kpọbata ha na the house of the Lord ka ha zọtara oluwa mkpụrụ obi o nwere ka ọ dị ị nọkatakwa chụọ ha maka ọ wụgodu na ha amaghị eme ma ha emetaghị ọfụma eche m na e kwesịrị ịkụziri ha na otu unu ga-esi na-atụdo ndị mmadụ egbe na-anata ha ego na church dịka otu ha siri chọọ makwa na otu ha si eme o nwere ka ọ dị ịchụ ndị 40 pastors ndị a chụba ha n'ime ụwa ama m ihe nwunye ha na ụmụ ha ga na-aga na-apụta na-akpọ ekwensu ekwensu ekwensu ọ dịka ekwensu ekwensu wụ mmadụ so ịhụghị ya? so pastors anyị nakwa na-echeki ọ bụrụ na unu gaa na akwụkwọ nsọ eh, ịmago eh, na Acts na book of Acts Acts of the Apostle chapter 4 gụrụ ya from 34 ruo 35 unu ewela iwe na m na-akpọ ihe a n'olu bekee natanụ m ya otu ahụ si unu nagidenụ m otu ahụ unu agaghị aghọtacha o sokwa n'ebe ndị man of God anyị our pastors ebe ahụ ha na-eji quotation a eri mmadụ ọrụ well well unu gee ntị the book of Acts chapter 4 bido na 34 gaa na 35 i ru ebe ahụ ọ na-ekwu that na e nweghị needy people amongst them that is m kpọdị ya ndị a na-abịa n'ụka ịghọtala na e nweghị needy people among them na ndị nke nwere ala gara ree ya wetie n'ụkwụ bịa wụsịa n'ụkwụ ndị apostles because ọ sị there were no needy people among them because those who owned land or houses sold them a bịa na 35 ọ sị that they brought it to the feet of the apostles mana ebe a ka ndị pastor na-astop ha ada complete tọpụ ya ndị pastor enweghị ike ịgwa gị sị gị na after e wetere na mgbe e mecha were ewete n'ụkwụ ndị apostles ndị pastor enweghị ike ịgwa gị na na ndị apostles were ego na ihe ndị e wetere kesasara ya ndị mmadụ dịka otu ha siri dịka mkpa na-akpa ha They can never tell you that it was shared to the people according to their needs. ha enweghị ike ikwu ya ọ wụkwanụ gị even na my ministry ekwuokwanụ m ya ka ọ fụ o nwere ka ọ dị o so enweghị ike ịgwa mmadụ na mgbe a tụkọtara ego ndị a na ihe ndị a wee dewe n'ụkwụ ndị apọstụl na ewere ya kesasịarịa ndị mmadụ kesasịarịa ndị na-eso ụzọ ha dịka otu mkpa na-akpa ha siri dị unu chekie o nwere ka ihe a dị so ọ bụ na ile anya na otu o siri dị na abịa na verse 35 wụọ n'ebe ahụ e dere dat na ekere ya dịka otu ndị mmadụ siri chọọ ya ha adịghị ndụ ịgwa gị nke a ada ekwu ya ekwu maka ikwu ya ọ dị ka ị chọ imepe ụfọdụ mmadụ anya achọpụta ihe a na-arụ ọ ya mere m ji si ndị pastọ anyị nakwa na-echeki ofu n'ime mega pastors GO nwere ị mago private flying jets ndị a ka ndị press jụrụ sị ya kedu ihe unu na-achọ na private jet kedu ihe unu ji private jet eme ọ sị yes na ha nidiri private jet na ihe ha ji nidi ya wụ na normal aeroplane ndị ọzọ na-aba eme travel na mmụọ ọjọọ na-anọ n'ime ya, na demons na-anọ n'ime eh, eh, public airlines na ihe nke a metụkwa m n'ahụ ọ. na ebe a whole GO na-atụ ụjọ demons dị na public airlines ọ zi mụa wụ Okoye wụ onye kwesịrị ije aba ebe ahụ and ihe ile anya ịhụ dat na ndị tụkọtakwara ego eji zụọ private jet a wụkwa ụmụ sheep ka m kpọọ ha ụmụ atụrụ na-aga chọọchị a bụ ndị tụkọtara ego eji zụọ private jet a ha dịkwa ndụ iji private jet ebu ha ọ gbasakwa ha ha adịghị ndụ ya ada akọrọ ha ụdị akụkọ a so unu cheki ọfụma ebe general overseer big pastor sị na eh, eh, na demons nọ na pri- nọ na public airlines ọ ya mere ha ji azụ private jet ka m kwenye otu ha siri kwuo ị ma adị m afịa ahụ nghọrị enwekwanụ m obi ma ndị chọọchị bịa kọleti obi m ya ka ha ji arụ ọrụ na chọọchị ọ ya mere m ji enwe m obi so m wee kwe like that unu chọkwa isi otu ahụ si were ya were ya unu ewere ya ndị pastọ anyị nakwa na-echeki ọ wụ na onye na-ege ntị ọfụma ị ga na-anụ ebe ụfọdụ ndị GO ndị a na-aba mba na-aba na-ereki a na-aba na-aba in my church ịmago na my church so ị na-awọnda ma chọọchị a na-ekwu ekwe na ichekwa na chọọchị wụ chọọchị chineke maka otu a si akpọ in my church na chọọchị ma ọ dịzie ka private business enterprise ma ọkwanụ empire okay so no wonder all these eh, ịmago pastors ndị hụrụ ndị nke wụrụ ha were ka ha bịa na-arụ ọrụ arụrụ oluwa ọrụ ama mma ha ka a na-arụ ọrụ ka ọwa oluwa ọ ya mere ha ji use the word employees ada akpọ ha pastors ha na-akpọ ha employees so iji mee ka ịghọta that na emere ha e, e, employ ka a na-arụ ọrụ n'ebe ikwesịrị ịdị na-agba mbọ na-agbata mbọ ego ọ wụghị ịdị na-agbata mkpụrụ obi maka ọwụ na ị na-ekwu okwu mkpụrụ obi nke a gbasara gị okay ọ ya mere eji wee chụọ these 40 pastors from Winners Chapel m kwuo ya okpu m aga efu ejiri chụọ ha maka unfruitfulness and growth index ọ ịmata ufe ọkwuru ya ndị pastọ anyị nakwa na-echeki biko ka ọ jụgodo oyi ka ọ dịgodo m otu a n'ọnụ na vidiyo nke ụbọchị taa biko unu echefukwala ịsubscribe na my YouTube channel gaa na Facebook click ebe ahụ edere like ka unu nwee ike ịdị na-enweta vidiyos anyị kwa ụbọchị mọnde ọbụla igbo ekele m unu